Куэду гъэщӏэгъуэнщ Хэкум, хабзэм хуэлэжьа цӏыхухэм я гъащӏэ гъуэгуанэм укӏэлъыплъыныр, абы щапхъэ пхуэхъун хэпхыныр. Апхуэдэу, дэ нобэ дытепсэлъыхьынущ Урысей Федерацэм щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ, прокуратурэм и ветеран, юстицэм и советник нэхъыжь, Урысей Федерацэм и Тхакӏуэхэм я Союзым хэт Сэрахъэ Александр. Александр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏы гъэм, щэкӏуэгъуэм и тӏощӏрэ бгъум, Тэрч районым хыхьэ Къанщыуей, Курп Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ. И адэр лэжьэну Лэсчэн ягъэкӏуати, унагъуэр а къуажэм ӏэпхъуэри, илъэс куэдкӏэ дэсащ. Ди адэр щӏэныгъэм щӏэбэну куэдрэ щытащ, гугъэ кӏасэу къишащ, къыщимышэм щыгъуэ Медресе жыхуиӏэр къиухащ. Абы высшее образование игъуэтауэ щэ хьэрыпыбзэкӏэ ӏэзу, иджы къеджэфу, иджы зэридзэкӏыфу щытащ. Советский властыр къихьа нэужьымэ учитель ягъэхьэзыру щэ курс Пятигорск щызэрагъэпэщати, абы кӏуа щытащ щӏыуи, ар къиухащ. Ар къиухри, тӏощӏрэ тӏу гъэм Сэрмакъ ягъакӏуэри, япэ егъэджакӏуэу дэсащ Сэрмакъ илъэсих хуэдизкӏэ. Япэ классым сщыкӏуам щыгъуэ щэ ди адэр хуабжьу къыздэӏэпыкъуу щытащ. Сэрикӏ сыгурыхуу фӏыуэ седжу щытащ. Итӏанэ нэмыцэхэр къакӏуэри школхэр зыхакъутэжащ. Зауэ зэманым уи нэгу щӏэкӏахэм щыщу сыт пщӏэжыр? Нэмыцэхэр слъэгъуащ. нтӏэ дыкъэӏэпхъуэжри щӏэкӏуэ а лъэхъэнэм Верхнэ Аргудан дэсар. Нэмыцэ дэкӏыжыхукӏэ. Верхнэ Аргудан нэмыцэ дэсакъым. Партизанхэр гъунэгъут абдежи мэзми ящышынэти субботэ къэсхункӏэ къакӏуэрэ унагъуэ яхъунщӏу, шхынкӏэ къыдахыу, джэдкъазыр къащыпу, апхуэдэу щытащ. Иужьым Мыстым партизанхэр къыдагъэӏуэхуащ. Мыбы дынтеуэнущ, дындыхьэнущи, фыдэкӏ, зыщӏыпӏэ фыкӏуэ, жеӏэри. Нижнэ Аргуданым дыкъакӏуэри, ди благъэм дей дыщыӏащ. Абы щыгъуэ нэмыцэхэр дэсу, зыгъэрмэ телефонкӏэ зыпыщӏауэ мысту, самолетхэр лъату, бомбить ящӏу, ӏейуэ дышыну. Дэ зэрытщӏэмкӏэ, юрист ӏэщӏагъэм ухуеджэн ипэ уэ нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтащ. Ар дауэ къыхэпха хъуа? Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ зы гъэм. Ебгъуанэ классыр къэзухауэ, школыр къэзгъанэщ абыми еджакӏуэ сыкӏуащ киномеханикыу, Ростов. Сельсоветым щэ, мы дыхуейщи къэвгъэкӏуэн щыӏэмэ къытхухэфх жари хъыбар кърагъэщӏати, сэрикӏ ар зыхэсхщ абыми сыкӏуащ. Абы щыгъуэм кинофикация управление жыӏэу щыӏэт, абы я направлениекӏэ сыкӏуащ. мазипщӏкӏэ седжэри сыкъэкӏуэжри, сылэжьащ Советский районым старший киномеханик райкинотеатрым. Абы сыкъыхэкӏыжри, редакцэм сыкӏуащ. Редактор къызэлъэӏущ абыми щэ, абы сыдэлэжьырт, тӏэкӏуи редакторым сыщыӏащ корреспонденту. районнэ газетым. Районнэ газетым сыщыӏэу райком зав. отдел Настаев жыӏэу щыӏэт абы, Мухьэмед Хажумарович. Ар къызэджащ. Уеджэну ухуей жиӏащ. Сыхуейщ. Нтӏэ кӏуэи уи документхэр гъэхьэзыр жиӏащ. Къысхуэхь згъэхьыну жеи. Тхылъхэр згъэхьэзырщ, тхылъымпӏэр згъэхьэзыри къесри, направление ятхри кӏуэ жиӏащ, иджы прокурор республикэм кӏуэ, жеи сыкъэкӏуащ. Абы сыкъакӏуэри тхылъыр езгъэлъагъущ абыми, абы икӏ тхылъыр зрагъэпэщщ абыми, обкомым ирагъэхьащ, обкомым направление ятхри Саратов ирагъэхьащ. Саратовский институтым направление имыӏэу документхэр къащтэртэкъым. Итӏанэ вызов къысхуахьщ абыми щэ, сыкӏуащ сыкӏуэри направление иӏэу цӏыхуипщӏ зы местэм иту къыщӏэкӏащ. Ӏейуэ гугъу сыгузэващ, итӏанэ сытми щэ мыуэ пхыкӏ баллыр къэсхьщ абыми сыпхыкӏащ.
Газетым узэрыщылэжьар еджапӏэм сэбэп къыщыпхуэхъужа къыщӏэкӏынщ. Сурэтым сыдихьэхщ абыми щэ абы а районым щылажьэм щыгъуэ ӏейуэ Сурэтыр зэзгъэщӏауэ щытащ. Фотоаппарат сымыгъуэту, тхылъ сымыгъуэту, сщӏэну сымыщӏу сытми зэзгъащӏэщ абыми сурэт тесхыху сыхъуауэ Саратов сыкӏуащ. Ӏейуэ сэбэп схуэхъужа иужькӏэ ар. Сурэт тепхын щхьэкӏэ щэ фотобумагэ жыхуаӏэм хуэдэ ухуейт. Ар райпом и шофёрыр махуэ къэс къакӏуэт, Налшык щэ мыуэ. Кхъыӏэ жысӏащ мыпхуэдэ пачкэ къысхуэхь жысӏэри. къыздэӏэпыкъут уэлэхьи. Къихьри къэкӏуэжащ, сыкӏуэщ къеӏысхыжыну. Къихьри зэтехат пачкэр. Мыр щхьэ зэтепха, уэлэхьи тӏощӏ илъ, бжы жиӏащ, зы къыхэзмыха, ауэ сеплъауэращ жиӏащ. Нтӏэ узотыж жысӏащ, бгъэхи къэтлыж.
Еджэныр дауэ къохъулӏэрэт? Студент гъащӏэ илъэсхэм щыщу сыт нэхъ уигу къинэжахэ? Мыӏейуэ седжащ фӏыуэ. Абы мысым э, клуб яӏэт. Клубым э, э, киноаппаратурэ щӏэт. Абы ар къызатщ аби, ар езгъэлажьэу. Абыкӏэ кабинет цӏыкӏу сиӏэу ауэдэу сылэжьащ уэ. Мысым фотоаппаратыр тӏу щӏэт, абы лабораториу тӏу яӏэт уэ. Криминалистикэ яджт апщыгъуэм. Криминалистикэм дыхауэ зы лабораторие сэ къызатыр къыскӏэрапхэри хуиту иджи печатэ тщӏыуэ, ижь щӏыуэ, иджи студентхэр езгъаджэу хуэдэу сыхэтащ. Зыкъом дэкӏри итӏанэ Къалмыкъ Юрэ къакӏуэри ӏейу зэныбжьэгъу дызэхуэхъущ, абыми общежитием зэгъусэу дыщӏэсащ. ар аспирантурэм щӏэсу сэ студенту. Абы дыщӏэсурэ щхьэгъусэ игъуэтщ абыми, щхьэгъусэри къишэри, ну плъагъунщ, сурэтхэми хэтщ абы уэзгъэлъагъунщ ухуеймэ. Сурэт тесхыу мысту хуэдэу зэгъусу спорт лагерым щыӏащ спорт лагерым сэ нэхъыщхьэу хуэдэу

Нтӏэ, сурэти диӏэщ абы, тхылъ, а тхылъыр яхуезгъэхьри, яхуигуэшащ юбилейный заседание щаӏэм щыгъуэ, тхылъым моди игъэпӏиуэ яригъэлъэгъуауэ, ари сурэту сиӏэщ. Иджы арикӏ институтым яхьри, институтым блыным кӏэрагъэпщӏэжауэ тетащ, псори Абыхэм псоми къызалъытэжри, благодарственнэ письмо иджы куэд мыщӏауэ схуагъэхьащ институтым, ректорым и ӏэ телъу. Институтым упыщӏауэ ущыт иджыпсту? Уигу къэкӏрэ еджапӏэр? Уей, куэдрэ сигу къэкӏыжам арауэ, сщыужащ уже, ауэ, ну, институтыр щӏэ бгъуэ, дэ ди унагъуэм ейуэ ббж хъунущ. Сэ сщеджащ, абы къэзухащ, си щӏалэм къиухащ, си пхъум къиухащ, си внучкэм къиухащ. А институтыр си внучкэм Сатичкэм къиухащ. Еджапӏэр къэбуха нэужь, дэнэ япэ ущылэжьар? Четыритӏрэ пятищрэ сиӏэу къэзухащ а институтыр. Нтӏэ, сыкъэкӏуэжри, прокурор республикэу щытар Ансыкъуэ Мухьэрбий.

Ну зэлъэӏуами сэ къызата сыкъэкӏуащ жысӏащ, абы нэфӏ-нейкӏэ ягуэшыркъым. Нтӏэ хъунщ жиӏащ, кӏуэ, Прохладэм узогъакӏуэ жери, Прохладэм приказ итхщ аби сигъэкӏуащ, Прохладэм илъэсищкӏэ сыщылэжьащ. Абы нэхъ тыншу сыщылэжьащ зы щӏыпӏэм нэхърэ. Урыс нэхъыбэр арат уэ жыпӏэр закону, законыр ябжт. Мыр закону къезэгъэкъым жери жаӏэт. Иужьым илъэсищ дэкӏа нэужьым, Ансыкъуэм приказ итхри сыкъыдишри аппаратым сыкъишащ республиканский прокуратурэм. Абы помощник прокурор республикэу сыщылэжьащ илъэситӏкӏэ. Илъэситӏкӏэ сылажьэри Тэрч районым прокурор текӏати жьэбгъуэ. Ой, прокурор узмыгъакӏуэу мыхъуну, жиӏащ. Итӏысхьэ машинэм жиӏи ситӏысхьи сишэщ абыми. Иджы абы щыгъуэм законым зэритым хуэдэтэкъым. Законым ит райком унафи ищӏын хуейуэ, обком унафи ищӏын хуейуэ. Нтӏэ прокурор увыну щхьэкӏэ райком разрешение ухуейт.

Ну, в общем, ахуэдэу прокурор району сагъэуври, минрэ щибгъурэ блыщӏ гъэм прокурор району сыуващ. Абы иужькӏи Бахъсэн сагъакӏуэри, Бахъсэным прокурор району сыщыӏащ. Итӏанэ абы сыкъикӏыжри, Советскэ районми сыщыӏащ тӏэкӏурэ.
Районхэм и мызакъуэу аппаратми ущылэжьащ. А зэманым уи лэжьыгъэр сытыт зытеухуар? Аппаратым сыщылажьэм щыгъуэ зытеухуар районитӏ-щы сэ сапхауэ щытащ. Абы следователь зэрылажьэм сыкӏэлъыплъын хуейуэ. Абы районым сыкӏуэурэ ӏуэхухэм седжэу. ӏуэхухэм ныкъусаныгъэ иӏэм езгъэлъагъуу мыр тэмэмкъым мыхуэдэу щӏын хуейщ мыхуэдэу къэщӏыжын хуейщ пхэнжу ягъэувыӏауэ щытмэ ар скъутэжу щӏэрыщӏэу езгъэщӏыжу хуэдэу щытащ ари лэжьыгъэ гугъут судми сепхауэ щытащ верховный судым обвинителу сыхэтащ абдежым процессышхуэм сыхэсащ къуажэхэм дыкӏуэу дыхэплъащ, мыстэ, ну, цӏыху куэд ящӏауэ, мыстэ ящӏауэ процессышхуэ. Зэрыжыпӏэмкӏэ, уи лэжьыгъэр гугъут. Дауэ уехъулӏэрэт абы? Прокурору улэжьэныр пэжыр жысӏэнщи тыншкъым. Фэжагъуэхь куэд хэлъщ. Захуагъэ хэлъу законкӏэ пщӏымэ, ар захуагъэркӏэ узэныкъуэкъур абы и жагъуэ мэхъу. Абы уздэӏэпыкъуар щэ, уэ законкӏэ уздэӏэпыкъуар абы и гуапэ мэхъу. Ахуэдурэ зэхуэгъэкӏуэгъуейщ ар. Сыт хуэдэу щымытми, сэ законым сытету сытекӏакъым зеикӏ. Ар иныкъуэми сэбэп схуэхъуащ, иныкъуэми зэран схуэхъуащ. Узэрытӏысыжрэ илъэс зыбжанэ мэхъу. Ухуэзэшкъэ лэжьыгъэм? Дауэ уи зэманыр зэрыбгъакӏуэр? Сэ пенсие сыкӏуа нэужьым, Ветеранскэ организацэм щӏэу председателу сыхахщ абыми, илъэсипщӏ хуэдизкӏэ сыщылэжьащ. Участник войныуэ щибгъурэ щэ ныкъуэ щӏэзгъэщ абы, а къомыр адкӏэ стхым, кӏэсхыну Дальний Восток сытхыми, къытхурэ зыхуэсхьэсыжщ, сурэтыр зыхуэсхьэсыжри стенд сщӏащ, тхылъым иту плъагъунущ арикӏ. Ветеранхэм щхьэкӏэ стенд мыст щӏын хуейщ, вывескэ щӏын хуейщ. Мемориальнэ доска жыхуаӏэ хуэдэр къэсӏэтурэ езгъэщӏащ. Цӏыхум и гъащӏэм увыпӏэшхуэ щиубыд унагъуэм. Гъащӏэ псэуэгъу пхуэхъум елъытащ. Насыпыфӏэ ухъуауэ къэплъытэу уи лэжьыгъэм уи гур хыхьэу уефӏакӏуэу улэжьэнми, зыри къомыхъулӏэнми. Къызэралъытэмкӏэ, цӏыхубзым унагъуэм къалэн нэхъыбэ и пщэ къыдохуэ, унагъуэр зытеӏыгъа хъуным, быныр пӏыным теухуауэ. Прохладнэм сыдэсу минрэ щибгъурэ хыщӏрэ и гъэм Унагъуэ дыхъури, мы гъэм илъэс хыщӏ ирикъуу мэхъу дызэрыздэпсэурэ. Абы медучилищыр къиухауэрат а лъэхъэнэми, медицинский факультетыр ди дейм къызэӏуаха нэужьмэ, абы щӏэзыгъэтӏысхьэри къезгъэухыжащ, Нартан ягъакӏуэри, Нартан илъэс плӏыщӏкӏэ щылэжьащ без сменэу. заслуженный врач Кабардино-Балкарии жаӏэу хахащ.
Унагъуэмрэ лэжьыгъэмрэ дауэ здэпхьа? Тынш къыщӏэкӏынтэкъым ар. Си щхьэгъусэр
сэбэпышхуэ къысхуэхъуащ абыкӏэ. Унагъуэм куэд щхьэщихыу, ну, лэжьыгъэр постоянно сызаняту, лэжьыгъэм сепхауэ сыщыт. Абы нерв куэд ишхт. Уешауэ ущӏэкӏыжт, сэ сщӏэрэ. Ауэ гугъуехь пылъти щӏэкӏуэ унагъуэр щхьэгъусэм зэрихьэу убж хъунущ. Уи бынхэм юрист ӏэщӏагъэр зрагъэгъуэтащ. Уи лъэужь теува прокуратурэм щылажьэ яхэт ахэм? Ди щӏалэр прокуратурэм зыкъомрэ щылэжьащ, къакӏуэри иужькӏэ хэкӏыжри, судым кӏуэжауэ нобэ-ныджэбэ мэлажьэ федеральный судьяу къалэм. хъыджэбзыр нотариусу лэжьащ. Внучкэри мэлажьэ нотариусу Черкесск дэсщ и щхьэгъусэм и гъусэу.
Лэжьэн быухыу узэрытӏысыжрэ сыт нэхъ удэзыхьэхыр? Жыпӏэ хъунущ акъыл нэхъыбэ хэсхауэ лэжьыгъэм, сэбэп къысхуэхъуауэ. Тхакӏуэм сыхыхьащ абы, мис жьэфӏ уэ? Урысей тхакӏуэм я союзым сыхэтщ, тхылъ тӏощӏрэ пщӏым щӏигъу стхащ. Абы нэхъыбэу стхар детективщ. Материал зыхуэсхьэсурэ, зыхуэсхьэсурэ, иужьым пенсием сыкӏуа нэужьым ар къэсщтэжурэ, стхыжурэ щӏэ, ахуэдэу тхылъ куэд стхащ. Детектив зыхуэдэу щӏэ зыхуэсхьэсахэр абы къыхэсхыжурэ стхащ. Пэжу къэхъуам текӏауэ убж хъунущ. Мис мыр си рабочий местэрщ. Мыбдежым солажьэ, сотхэри, сешым зызогъэукӏуриежри сысщ, зызогъэпсэхури сыкъотӏысыж мыбдежым. Интернеткӏэ езогъэхь рукописри, абы традзэри, экземплярыр традза нэужьымэ, маршруткэ, автобусым къратри, мыбдеж къызогъэхьыжри зэфӏэкӏащ. Утӏысыжа нэужь, лажьэ зимыӏэу ягъэтӏысахэм я ӏуэхур къыдэхыжыным уелэжьащ, абы кърикӏуа уи тхыгъэм къытхутепсэлъыхь.

Мы КГБ-м я архивым и ӏуэхухэр къедгъэхьурэ, абы сыхэплъурэ реабилитировать тщӏыпхъэр тщӏыуэ, абы копиер тесхыу зэрыгъуэдэу сщӏащ. Ну, тхылъ тхынми сегугъуу щӏэ арати, зыхуэсхьэсат тхылъымпӏэ куэд.
Детективхэм нэмыщӏ, фи лъэпкъым и тхыдэми утетхыхьа си гугъэщ. Си лъэпкъым теухуауэ куэд щӏауэ си гум илът мыр стхыжарэт зэ жысӏэу. Арти, Архивым сыкӏуэщ абыми, абы зыкъом щызгъуэтащ. Абы хэлъу щӏэкӏа ди адэр къамылъху щӏыкӏэ, ди адэм и унагъуэм къызытехъукӏа, къызытекӏахэр зы къэмынэу. Ахэр къисхыжащ, абы нэмыщӏкӏэ нэгъуэщӏыпӏэми сыщылъыхъуащ. В общем, Ди лъэпкъхэм селъэӏуэу, селъэӏуэу зыхуэсхьэсащ, тхылъ цӏыкӏу стхыжащ. Дамыгъэри щӏэбгъуа художникым селъэӏущ абыми, мыстым научно-исследовательский институтым щӏэлъщ, абы яхьауэ дежым фӏэлъщ, Весук Ежик. Ар езгъэщӏащ, Унагъуэр фызыхуэсыжа нэужь, лэжьыгъэм куэду фытепсэлъыхь къыщӏэкӏынщ. Псори дызыхуэса нэужьым щӏагъуэ юридическэм дытепсэлъыхьыркъым. Щхьэ жыпӏэу щытмэ, лэжьыгъэм дежым я щхьэ икудауэ уэду къокӏуэжхэр. Нэгъуэщӏ дызытепсэлъыхьыр дытригъэуну хъыбар къежьахэм, дунейм щыхъыбархэм сытхэм дытепсэлъыхьу аращ, армыхъумэ юридическэм Ди гугъу тщӏыжыркъым.
Сэрахъэ Александр илъэс бжыгъэ прокуратурэм зэрыщылэжьар къалъытэри, Урысей Федерацэм прокуратурэм и щӏыхь зиӏэ лэжьакӏуэ, юстицэм и чэнджэщэгъу нэхъыжь цӏэ лъапӏэхэр къыфӏащащ ветеран прокуратуры медалыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым и щӏыхь тхылъ тхылъхэр къыхуагъэфэщащ. Нэхъапэкӏэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, пенсэ зэрыкӏуэрэ тхылъ тхыным зритащ. Апхуэдэ ехъулӏэныгъэхэр уиӏэу, уефӏакӏуэу улэжьэн папщӏэ, ар къыбдэзыӏыгъэн цӏыху гъащӏэ гъуэгум къыбдэгъуэгурыкӏуэн хуейщ. Апхуэдэу Александр хуэхъуащ и щхьэгъусэ Ларисэ. Илъэс щэныкъуэ хъуауэ здэпсэу зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкӏэм укӏэлъыплъмэ, уи гур хэмыхъуэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Щхьэгъусэ дыхъуа нэужь дызыхуэхъуа иужькӏэ, Сригъэджэжащ илъэсиблым и кӏуэцӏкӏэ, гугъу къыздехьа жыпӏэмэ, къыздехьащ Тхьэ. Конспектыр философиемкӏэ, физикэмкӏэ, история КПСС, мис абыхэмкӏэ псори конспектыр тхауэ хьэзыру къысхуигъанэу щытащ, мис мыращ узэджэнур жиӏэу. Апхуэдэурэ къэзухащ лэжьыгъи дгъуэтри. Гъащӏэм куэд ӏейм сыхуригъэджа жыпӏэмэ, сыхуригъэджащ. Иныкъуэм ди дуней еплъыкӏэкӏэ, ӏуэху еплъыкӏэкӏэ, ди еплъыкӏэхэр зэхуэмыдэ нэужькӏэ жесӏэрат. Пхуэфащэщ, ахьэдизым зебгъэсэн хуеяӏэм жысӏэу щытащ. Апхуэдэу щхьэгъусэ тыншу, ткӏиягъи хэлъу, узыщигъэукӏыту, узыщигъэшыну, ну, Унагъуэр зыхуей хуигъазэу щхьэгъусэ тыншу щытащ. Сэ си декӏэ. Апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ ущыздэпсэукӏэ, дэ псалъэкӏэ жимыӏэ щӏыкӏэ и гум илъу, зым и гум илъыр зым къэтщӏэу дыхъуащ. Ди дуней еплъыкӏэкӏи зэщхь дыхъуауэ къызолъытэ. Демыш нэужькӏэ-щэ нэху щыху дызытепсэлъыхьын ди догъуэтыр. Сыт ищӏысу щытми, лъэныкъуэ куэдкӏэ сигъэсащ, литературэ жыпӏэми, искусствэм, нтӏэ, вот классический музыкэ жыпӏэм, сэ абыхэм хэсщӏыкӏышхуэ щымыӏэу сыкъыӏэрыхьащ. Къуажэм сыкъыщыхъуауэ еджэн тфӏэфӏ ӏейуэ апхуэдэти, тхылъри куэду, зы сом фӏэкӏ имыӏэм, абыкӏэ тхылъыр къищэхуа, ну, дэ дызэрыпсэуар.
Ларисэ, Александр лэжьыгъэм сыт хуэдэ бгъэдыхьэкӏэ хуиӏэт? И лэжьыгъэм ткӏийуэ, ауэ абы къыдэкӏуэу а и лэжьыгъэм зыхуэза ӏуэхугъуэхэм теухуауэ, езбыр и лэжьыгъэ а щылэжьа прокуратурэм теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ищӏащ абы. Илъэс бжыгъэкӏэ пенсием кӏуа нэужькӏэ дашыжри, мис а реабилитацэ жыхуиӏэм елэжьати, мис абы Архивхэм хэсурэ ӏейуэ цӏыху куэд къыдихыжащ, я ӏыхьлам япщӏэжыху дажи къигъуэтрэ адрескӏэ ахэр къакӏуэрэ. Телефонкӏэ къэпсалъэрэ а тхылъ птхыр дэ дыпсэууэ къыдэкӏауэ тлъагъуну пӏэрэ? Хэт и щхьэгъусэу, хэт и дэлъхуу ӏейуэ цӏыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ. Уи бынхэм я адэм и ӏэщӏагъэр къызэрыхахар уи жагъуэ хъуакъэ? Гъащӏэр уи бынхэр къыщыдэкӏуэтеям де и адэм и ӏэщӏагъэ, и анэм и ӏэщӏагъэр къыхахыр, ауэ си бынитӏми сэ си ӏэщӏагъэ къыхахаӏым, къыхамыхами сыщӏегъуэжаӏым. Ларисэ.
Зэрытщӏэщи, мы гъэм илъэс щэныкъуэ мэхъу фызэрыздэпсэурэ. Фызэгурыӏуэу, апхуэдиз илъэс бжыгъэ хъуауэ фыкъызэрыздэгъуэгурыкӏуэм сыт хуэдэ щэху уиӏэр? Унагъуэр
апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ уздэпсэуныр, быныр тэмэму бгъэсэныр, къалъхужари тэмэму бгъэсэн щхьэкӏэ, щхьэгъусэри пӏыгъыныр цӏыхубзрауэ къызолъытэ нэхъ къалэн нэхъыбэ зи пщэ дэхуэр. Цӏыхубзыр нэхъ бэшэчу щытын хуейщ, нэхъ гукъэкӏ сыт и лъэныкъуэкӏи иӏэу щытын хуейщ. Цӏыхухъур лэжьапӏэ щыщыӏэм де зэман нэхъыбэкӏэ быным я гъусэр анэращи, абы яжриӏэращ нэхъыбэу абы и акъылым къаубыдыр. Цӏыхухъум и гур унагъуэмкӏэ, лэжьыгъэ нэужьым сыкӏуэжарэт жиӏэу щытын щхьэкӏэ. Цӏыхухъур нэхъыбэу зыхуейр Гулъытэ, псалъэ дахэ. Къыздэдгъэщӏа гъащӏэмкӏэ сарэзыщ, Алыхьым и шыкуркӏэ, ахьэдиз илъэс бжыгъэкӏэ дыздэпсэуащ. Ди бынитӏыр зыхуей хуэдгъэзауэ солъытэ, дэ дызэрапӏам тету, дэри ахэращ ахьэду зэрыдгъэсар. Абы къалъхужахэрикӏ Абы тету дгъэсэну яужь дитуращи, Алыхьым къыдигъэхъулӏэ. Цӏыхум и дуней тетыкӏэм елъытащ абы гъунэгъухэм къыхужаӏэнур, къызэрыхущытынур. Адыгэм абы дапщэщи гулъытэ хуищӏт. Унагъуэм пщӏэ щиӏэрэ цӏыху пэжу къацӏыхуар куэдрэ чэнджэщэгъу яхуохъу хьэблэм. Сэ нобэм сыкъызэрихьэлӏа унагъуэр Пщӏэшхуэ зиӏэ унагъуэщ. Куэд щӏакъым гъунэгъуу зэрытхуэхъур, мис гъунэгъуу сыщыпсэуращи, илъэсиплӏ хъуауэращ зэрысцӏыхури. Игъащӏэм сцӏыхуам хуэдэу фӏыуэ слъэгъуащ, пщӏэшхуэ яхудощӏыр. Ди хьэблэм мис ауэдэ зы нэхъыжь къызэрыдыхьам щхьэкӏэ ӏейуэ дрогушхуэр. Фӏыщ, хьэблэм ауэдэ цӏэрыӏуи жыпӏэ хъунущ, мис ауэдэ нэхъыжь. Зыгуэркӏэ уечэнджэщыну икӏи зыгуэр гуэркӏэ къопсэлъэну, зыгуэркӏэ узэупщӏын ахуэдэ ущиӏэм де ӏэджэ и уасэщ. Александррэ мис Ларисэрэ гъащӏэ дахэ къагъэщӏащ, иджы дяпэкӏэ Алыхьым жиӏэмэ къахупищэнщ. Бын дахэ япӏащ, я бынхэр гъэсащ, я быным я быныжхэр гъэсащ. Узэхъуэпсэну хуэдэ унагъуэщ. Алыхьым куэдрэ куэдрэ нэхъыжьыфӏу диӏэщи, куэдрэ дяпэм иригъэт. Дунейм куэд щызылъэгъуа, гъащӏэ къэзыгъэщӏа цӏыхум псалъэхэр дауикӏ гупщӏафӏэщ. Щӏалэгъуалэхэр щӏэбгъуэ, ну, зыхэщӏыкӏ яӏэщ абыхэм, псори жепӏэ зыхэщӏыкӏ. Сэ си си гуапэт пэжым тету, хабзэм теухуауэ псэуну, лэжьэну. Хуейуэ щытмэ, лэжьыгъэ имыгъуэтыну зыри щыӏэкъым. лэжьапӏэ нэгъуэщӏыпӏэ къикӏыр щагъуэт ди де. Псори къулыкъущӏэ хъуну хуейщ. Къулыкъущӏэ псори лэжьэфынукъым. Ауэдэу щыткӏэ езы зыхуей лэжьыгъэ къыхахыу лэжьыгъэ щыӏэм елэжьам къэсэбэп хъунут. ирепсэуфынущ. Хабзэм утетыну нэхъ тынш щыӏэкъым, жаӏэурэ яущий Александррэ Ларисэрэ зэрыгушхуэ я къуэбын-щыбынхэр. А псалъэ пэжхэр цӏыху псоми зэхащӏыкӏыу псэуфмэ, гъуэгу захуэ нэхъ теуваи хъунщ, гъащӏэ тэмэми къагъэщӏэнщ.